A Malawi tamvetserani audio iyi imene akunena JB. A Namiwa inu mukamwalira leroli anthu omwe mukuwamenyera nkhondo omwe mukuwanenerawo adzakunyozani pamaliro panu. A Brian, a Brian Banda amwalira, amwalira mwazizizi ngati zaboza maliro awo fast fast. kuchipatala ati musayankhule mpana kufunsa mafunso palibe kuna kuti ayi ayi amwini ayi amwini ayi ayi ayi what happened to Brian Banda what happened to Brian Banda amene kuli zi tikungumva za mpira tikungumva za zikwati Brian Banda uja uja uja amene amakhala panja kuma kumafuna kuwamenyerera amalawi lero chinake chamuchitikira palibe amene akufunsa amene akufunsa and akumunyoza Brian Banda tikunena pano nda a Namiwa mukatuluka tasiyani kaye tasiyani kaye amalawi wetu ndikufunika ataphunzira akazaphunzirano okhano ku take their own initiative kuzimenyerera okha ufulu Yesu Kristu ananyamula mtanda wake, anakumana ndi am- a- azimayi aku Jerusalem akutani, akulira ako ndi Yesu akuti iyayi, musanditani, musandilire ndine, Ine mtanda wanga ndani, mtanda wanga ndi inuyo ndi ana anu, anunso chati museze mtanda wake. Malawi akadzafika poti watopa ndipo wadziwa kuti palibe amene akubwera kuzampulumusa azanyamuka yekha ndikuzimenyera yekha ufulu izi zomati ati apulumusi amalawi ta- tasiyani kaye aphunzire phunziro eh aphunzire phunziro mukamaona anthu akuphedwa osayankhula mukamaona katangale akuchitika osayankhula mukamaona anthu akuvutika osayankhula zonse zili bwino chifukwa ndizi mwamangidwa lero koma palibe amene even watulusa ndalama ya belo kubwera kuzanena kuti a atuluseni a Namiwa ti B Banda wamwalira apa lero isanathe 48 hours waikidwa kale at least amene akufunsa mafunsoyo akushatapulidwa kumaliroko at least akungolira koma palibe amene akunena- a- akunena kuti iya what happened then timuyezeni tisana iya musathamangire kumuyika because brian banda ni munthu wotani ni munthu wotchuka ali nda azibale kuti ku uk ali nda azibale ku america ali nda azibale ku joni bwanji mpase at least one week kuti anthu azatani abwere chofulumizisira kukamuyikira munthu kumanda fast ndi chani brian banda deserved a better burial. Brian Banda did a state funeral. Brian Banda was bigger than Malawi, was bigger than politics. The things that he stood for is bigger than Malawi. Koma taona, taona mene mwafera Brian Banda. Nobody's asking questions. And hamene ndo mafera, tasiyeni. Akayamba no kupeda ba- bambu awo, mayi awo, asabali awo, mwinano zizakhuza. Nanga si maliro ndakwa, tikamamwalira akamamwalira anthu ngati a- achina brian bandawa achina anga- a- anthu ngati achina chilima achina na- namiwa zimakhala kuti sizikutitani sizikukhuza tasiyeni mafana wawa mm, nawonso adziwe eh, adziwe chinameta nkhanga mpala because inuyo maona ngati kuti ma- maujeniwa m- ma politicians wa ndi azinzanu maona ngati ndi anthu kupanda anthu amene amayankhulirawa ndikukuuzani bwezi zambiri zikuchitika anthuwa kumathokoza anthuwa kumachita protect mukuntukwana namiwa apa mukumunena namiwa amene anakuchitirira ni kampeni apa namiwa zeza kupanga fake chi chikondi kukonda malawi namiwa's allegiance is not to apm kapena dpp namiwa's allegiance is to the malawian koma taonani nde mr namiwa mukatuluka penakenso tasiyeni kaya amenewo amenewo sanachirape Bungwe la Malawi Housing Corporation lachenjeza anthu omwe akukhala mnyumba zake kuti akhale atazikonza mkati mwake monga mwa mgwirizano pofika kumapeto kwa mwezi wa Septemba ndipo kupanda kutero atulutsidwa. Mneneri wa bungweli Ernestina Lunguzu ndiye wanena izi lero pomwe wati bungweli lakonza ntchito yofuna kukonza nyumba zake zonse zomwe zawonongeka kwambiri mdziko lino. Padakali pano mkulu wa bungwe la anthu ogula la Consumer Association of Malawi, Cama, a John Kapito wamema mbali zonse kuti zigwire mbali yawo mokhulupirika pokonza nyumbazi monga mwa mgwirizano. Benson Kamonjola wadza ndi izi kuchokera ku Nkhotakota. Bungwe la Malawi Housing Corporation lati lalembera anthu omwe akhala mnyumba zake kuti akonze mkati mwa nyumbazi usanathe mwezi wa September pomwe bungwe lati lili ndi lingaliro lokonza nyumba zake zonse zomwe zaonongeka mdziko lino. Malingana ndi mneneri wa bungweli a Ernestina Lunguzu, molingana ndi malamulo, omwe akukhala mnyumbazi amayenera kukonza mkati mwake ndipo bungweli lili ndi ntchito yokonza kunja kwa nyumbazi. Tapereka notisi kwa matenanti athu onse up to September kuti akonze athu house monga mmene tenancy agreement kapena mgwirizano wathu umanenera. Padakali pano, mkulu wa bungwe loona za ufulu wa anthu ogula la Consumers Association of Malawi, Cama, a John Kapito wapempha mbali zonse ziwiri kuti zichite mbali yake mokhulupirika pokonza nyumbazi. Pofuna kuti wina aliyense aperekenso ndondomeko ngati a housing akufuna kuti matenanti akonze nyumbayo pa masiku akuti, nawonso amulembere uje uje landlord-yo. kuti iwense ndi masiku ako nyumba yathu ikhale itapentedwa pamenepo ndiye kuti agreement tenancy agreement ija ikutsatidwa bwinobwino ndi ma- ndi mbali zonse ziwiri malingana ndi bungweli anthu omwe alephere kukonza nyumba zawo atulutsidwa mnyumbazo m'malo mwa zodiak kuno kunkhotakota ndine benson kamonjola Bungwe la kafufuku mdziko lino la National Statistics Office, nso, lati mlingo wa kukwera kwa katundu pa msika ukupitilira kutsika pomwe mwezi wa July watsikanso poyerekeza ndi momwe unaliri mwezi wa June. Ripoti la nso lati mlingowu tsopano uli pa 20.8 percent kuchoka pa 21.1 percent ndipo kutsika kwa mitengo ya zakudya monga chimanga ndi mpunga nzomwe zachititsa izi pomwe mitengo ya katundu yonse yomwe si zakudya yakwera. Koma katswiri pa zachuma Christopher Mbukwa wati mlingowu ukhoza kuyamba kukweranso posachedwapa ngati boma silichitapo kanthu pa nkhani ya kupezeka kwa chimanga komanso kupezeka kwa ndalama zakunja. Tili ndi lipoti la Kenford Mdima. Lipoti la bungwe lochita kafukufuku la National Statistical Office, NSO, lati m'mwezi wa July, mlingo wa kukwera kwa katundu watsika poyerekeza ndi momwe mlingowu unalili mu June. Lipotili lati kutsika kwa mitengo ya zakudya ndi komwe kwachititsa izi pomwe mitengo ya katundu wina yemwe si zakudya monga makala lati yakwera. Mneneri wa bungwe la NSO a Samuel Chipokosa wati mlingo wa kukwera kwa katundu watsika ngakhale kuti mitengo ya chimanga yakwera m'madera ena. M'madera ena m'misika ina mitengo ya chimanga inakwererako pang'ono komano tikayerekeza ndi mmene chinakwerera chaka chatha mu July 2025, Kakweredwe kake kanali kakukulu chifukwa chake taona kuti kumbali ya zakudyazi mulingo wa kakweredweko watsikirako. Koma katswiri pa nkhani za chuma a Christopher Mbukwa wachenjeza aMalawi kuti mulingo wa kukwera kwa katundu ukhoza kuyambiranso kukwera ponena kuti mitengo ya chimanga yayamba kale kukwera m'madera ena. Miyezi ikukwerayi mitengo ya chimanga komanso mitengo ya zakudya ikhala kuti yayamba kukwera. Izi zipangisabe kuti mlingo wa mitengo ya katundu yosiyanasiyana ikhalabe ikupita patsogolo pokhapokha ngati dziko tingachitepo kanthu tingapange chani pakufunika kuti tionesese kuti chakudya chilipo chokwanira mdziko Lipoti la bungwe la National Statistical Office yati mwezi wa July mitengo ya katundu inali yokwererapo m'madera akumudzi poyerekeza ndi madera akutawuni. M'malo mwa Zodiak, ndine Kenford Mdima. Bungwe la Nsanje ndi Chikwawa Socio-Economic Development Trust lavomereza kuti maloto ake owonetsetsa kuti ana akupita kukakhala ndi kukhoza mayeso m'sukulu sakukwaniritsidwa. Wapampando wa bungweli a King Norman Rudi wati m'maboma awiriwa, ophunzira sakuchitabe bwino makamaka m'nthawi ya mayeso a dziko lonse. Pakadali pano bungweli lakonzeka kuchititsa msonkhano wake waukulu ku Nchalo ndi ku Chikwawa kuyamba pa 4 kufika pa 5 September pa mutu wakuti Umodzi wa Cholinga Chogwirika.
Ife ngati a Nsanje and Chikwawa Socio-Economic Development Trust, NEC, tikhala ndi msonkhano wathu kuchokera pa 4 mpaka pa 5 September chaka chino ku Nchalo cholinga chathu ndi kubweretsa pamodzi anthu onse a ku Shire Valley kuti tidzakambirane za zinthu zomwe zakhala zikumativuta kuti tione kuti kodi tingachite bwanji ku- pothandizana ndi boma kuti mavuto amenewa athetsedwe mwa zina takhala tikukamba za mavuto monga ngati a msewu wa chapananga komanso chapananga bridge msewu wa thabwa mpana ku fatima komanso ngakhale msewu omwewo wa thabwa mpana ku bangula chifukwa choti pali mabridge ena omwe ndi ofunika kukonza ndithu monga ngati pa Nami- Namikalango zinthu zomwe zimapangitsa kuti mayendedwe akhale wovuta nthawi ya mvula. Mawu a King Norman Rudi wapampando wa bungwe la Nsanje and Chikwawa Socio Economic Development Trust. Bungwe mumvera nkhani pano pa Zodiak ndipo mundine Sibongile Ziyambo. Popita ndi nkhanizi upo wina wa mabungwe pa za kusintha kwa nyengo wapempha bungwe la Mera kuti lilingalire zochotsa msonkho pa mtengo wa gasi mdziko lino ndi cholinga choti Amalawi ambiri adzitha kugwiritsa ntchito gasi pophika. Mkulu wa bungwe ili a Julius Ng'oma watiuza kuti ndondomeko ya Automatic Pricing Model yomwe boma likugwiritsa ntchito pounikira mitengo ya gasi yachititsa mitengo ya gasi kukhala yokwera kwambiri mdziko lino. Kumbali yake mneneri wa Mera Fitina Khonje wati ndondomeko ya APM anayikhazikitsa mwa zina pofuna kuonetsetsa kuti amalonda sakukweza mitengo yogulitsira gasi paokha. Tili ndi zambiri mu lipoti lomwe walemba Elijah Phompo kuchokera ku Chiradzulu koma akuwerenga ndi Sarah Tembo. Mkulu wa mgwirizano wa mabungwe oona za kusintha kwa nyengo m'dziko lino a Julius Ng'oma wati kusiyana ndi mafuta a petulo ndi dizilo omwe mitengo yake yakhala ikutsika, mitengo yogulira gasi yakhala ikukwera. A Ng'oma ati izi zapangitsa anthu ambiri omwe amagwiritsa ntchito gasi kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira zosakaza chilengedwe pophikira. Iwo apempha boma kuti lilingalire zochotsa misonkho pa mtengo wa gasi ndi cholinga choti mtengo wake ukhale womverera kwa aMalawi.
Kwambiri kukhudza zinthu zimene aMalawi akugwiritsa ntchito ngati gasi kuti adziphikira pakhomo ndiye kuti zikhala zovuta kuti tiwine kapena tipambane pa nkhondo imeneyi yofuna kuthana ndi. kuwonongeka kwa nkhalango. Koma mneneri wa bungwe la mera a Fitina Khonje wati ndondomeko ya automatic pricing mechanism mitengo anayikhazikitsa ndi cholinga choti amalonda asamangokweza mitengo yogulira gasi mwachisawawa. Pakadali pano gasi akumugulitsa pa mtengo wa K5000 pa kilogalamu omwe ndi mtengo wokwera ndi 3.67 percent poyerekeza ndi mtengo omwe gasiyu amamugulitsira mwezi watha.
Mnzao sawa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa asungwana ya Scorchers ikuyembezeka kubwerera ku mudzi mkuja lachitatu kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu International itachita bwino pa mpikisano wa 2026 Women's Africa Cup of Nations omwe umachitikira ku Morocco. Scorchers yamaliza pa namba yachiwiri itagonja mu ndime yotsiriza ndi Cameroon ndi zigoli zitatu kwa du. Komabe ulendo wawo wakhala wopatsa chidwi ndipo akuyembekezeka kulandiridwa ndi chinamtindi cha anthu. akafika. Pakadali pano Scorchers iyamba kudzigulira malo ku mpikisano wa 2028 Olympic pokumana ndi Zimbabwe mu gawo loyamba la masewerowa omwe ayambe mu October. Bright Kanyama walemba lipotili. Kuchokera mu gulu limene anthu ankati ndi lovuta, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa asungwana ya Scorchers idachita mbiri yapadera ndipo ikubwerera kumudzi. ambiri atayamikira kuti achita zokupsa. Scorchers inali mu gulu C limodzi ndi matimu a Nigeria yomwe inapambana mpikisanowu ka khumi, Zambia komanso Egypt ndipo imakasewera ku mpikisanowu koyamba ndipo anthu ambiri samayembekezera zazikulu kuchokera kwa asungwanawa komatu Scorchers inachita zinthu zakupsa ndi kumaliza pa number 1 pa mndandanda wa matimu mu gulu C ndi kufika mu ndime ya makota final. Zazikulu zinapitilira kuchitika mu ndime ya chipulula pamene Malawi inagonjetsa Ghana mu ndime ya makota final kuti ifike mu semi final zomwe zinachititsanso kuti timuyi idzigulire malo ku mpikisano wa fifa wa mchaka cha 2027. Mphunzitsi wa timu ya dziko linoyi a Lovemore Fazili wati asungwanawa achita zinthu zakupsa ndipo akuyenera kulandilidwa mwapamwamba. akabwerera kumudzi. Chachikulu nchonena kutinso ma players ngofunika kuti mwina nawonso azimenya mpira pafupipafupi. Ndaphunziranso kunena kuti mwina tisamawayang'anira pansi ali ndi kuthekera popanga zinthu zabwino.
Scorchers inalowera ku mpikisano wa Wafcon ngati timu yomwe ikangotenga nawo mbali koma ikubwerera kuno kumudzi ngati akatakwe pamene adabwisa anthu ochuluka ku mpikisanowu. Pakadali pano Scorchers siipuma kwa nthawi yaitali potengera kuti ikhale kuyamba ntchito yodzigulira malo ku mpikisano wa Olympic umene uchitike mchaka cha 2028 m'mwezi wa October pamene ikumane ndi Zimbabwe kutsatira mayere omwe achitika dzulo ndi bungwe la caf. Matimu okwanira 35 ochokera ku Africa ndi amene akhale akulimbirana kuti adzigulire malo ku mpikisano wa Olympic m'malo mwa Zodiak, Ndine Bright Kanyama.
Munkhani za m'mayiko ena, boma la dziko la Zambia lalengeza kuti lichitetso achitetezo mdzikolo alanda zida ndipo amanga anthu khumi ndi mmodzi kuphatikizapo akuluakulu ena azipani zotsutsa omwe akuti amachita za upandu. Yemwe amaimira mgwirizano wa zipani zotsutsa pa chisankho cha mtsogoleri wa dzikolo chomwe chachitika lachinayi lapitali a Brian Mundubile anapezekanso malo omwe achitetezowo anapita ku likulu la dzikolo la Lusaka. Malinga ndi mkulu wa boma a Patrick Kangwa, zambiri mu lipoti la bbc lomwe akuwerenga Sara Tembo. Polankhula ndi wailesi ya bbc, a Mundubile atsutsa izi ponena kuti nthambi ya chitetezo ya boma inakonza upo ofuna kuwapha pomwe anafika ku nyumba yawo lachisanu zotsatira za chisankho zochokera ku madera omwe alengedzedwa. Iwo akutsatira pa mbuyo pa a Hakainde Hichilema. A Mundubile analengeza masiku apitawo kuti apambana chisankhochi ngakhale anati panali zovuta zina. Koma a Kangwa ati anthuwo awamanga kamba kowaganizira kuti akukhudzidwa ndi upo wa chisilikali. Iwo ati izi ndi chiopsezo ku chitetezo cha dzikolo komanso anthuwo anapezeka ndi zida za nkhondo zoopsa. A Kangwa atinso anthuwo anaombera achitetezo a boma zomwe zinapangitsa kuti nawo ayambe kuombera. Apatu ndi pamathero pa nkhanizo koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Azamba pa chipatala cha Bwaila ku Lilongwe akuti amayi oposa 120 ndiwo akubadwitsa ana pa chipatalachi pa tsiku zomwe zakuza ntchito yothandizira amayi oyembekezera. Mwa amayiwa, 30 akumachilira pa njira ya opaleshoni ndipo mmodzi mwa anamwino oyang'anira zipatala zomwe zili pansi pa chipatala cha Bwaila, a Rejoice Mwale, wati akuganiza kuti kukula kwa chiwerengerochi kwadza kamba ka kukwera kwa mitengo ya thandizoli m'zipatala zolipira. Mtsogoleri wa bungwe la madotolo, Dr Victor Mithi, wati izi zikungosonyeza kukula kwa chiwerengero cha anthu ku Lilongwe komanso ukadaulo wa chipatala cha Bwaila. Somwe Chingwalu ali ndi nkhani yonse. A Rejoice Mwale M'modzi mwa anamwino aakulu oyang'anira zipatala zomwe zili pansi pa chipatala cha Bwaila atiuza kuti chiwerengero cha amayi omwe akuchilira pa chipatalachi chakwera kaamba koti chipatalachi ndi chaulere. A Mwale anaonjezeranso kuti izi zachititsa kuti chiwerengerochi chikhale chopyola cha amayi omwe akuyenera kuwagoneka pa chipatalachi. Panopa timagwira ntchito yayikulu yobereketsa azimayi. Titha kunena kuti mu 24 hours timabereketsa anthu 90. normal delivery kuti abereka bwinobwino pomwe 25 to 30 amakhala chani caesarean section of course ku Bwaila kuno timabereketsa ndithu koma ma numbers achuluka kwambiri chifukwa choti ma private institutions so akweza nd- ndalama za delivery Mtsogoleri wa bungwe la Society of Medical Doctors in Malawi, Dr Victor Mithi, wati kukula kwa chiwerengero cha amayi omwe akuwathandiza kwadza kaamba kakuchulukanso kwa chiwerengero cha anthu mu mzinda wa Lilongwe ndipo apempha adindo kuti apereke zipangizo zoyenera mzipatala zing'onozing'ono kuti zidzithandiza amayi oyembekezera mmadera. Mmene anthu akuchulukirachulukira choncho, boma likuyenera kuti lilembe madokotala ambiri, lilembe manamwino ambiri, komanso likuwonjezera zipinda zoberekeramo azimayi ndi cholinga choti zonse ziyende bwino. Kafukufuku waposachedwapa akuwonetsa kuti namwino m'modzi pa chipatala cha Bwaila amathandiza amayi oyembekezera oposa 30 masana ndi 40 usiku pa tsiku lililonse, m'malo mwa Zodiak ndine Chisomo Chingwalu.
Kumbukirani kupanga subscribe pano pa Bakili Muluzi News TV kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana.